agus tosnóimid le Fionnbhrú Colm Cille mar sin. Mar seo a bheidh acu, athrú déanach sa mhéid is go bhfuil Johnny Barry, uimhir a 20, tugtha isteach mar lánchúlaí, agus lasmuigh acu tá an taithí idirchontae, Dara Gray gan dabht, agus Eddie Moran sa líne leathchúil sin. Anois tá peileadóirí i measc na n-iománaithe seo, leithéidí Josh Thorpe, Adam McDermott i lár na páirce agus Luke McCarthy, Andrew Dunphy an-tábhachtach gan dabht sa trian láir chomh maith dhóibh. Agus athrú eile, tá Patrick Spellacy ag tosnú, príomhnaoscaire na foirne go dtí seo, i gcúinne amháin, Sa chúinne eile tá Cormac Costello do cháil na peile agus Eoin O'Donnell eatarthu istigh. Cad fés na Sáirséalaigh mar sin ó Leamhcán bhuel tá sé cinn de chúil géillte go dtí seo ag an aonad cosanta so Cillian Murray beidh sé ag súil leis an méid sin a chur ina cheart. Paul Rigney ar Eoin O'Donnell más mar sin a bhíonn beidh san suimiúil mar chomhrac. A haon a 4 a fuair an líne leathchúil seo i gcoinne na bhFiann an lá deireanach, gan dabht tá Chris Crummey agus John Bellew ón fhoireann idirchontae ina measc sin. Fear eile idirchontae is ea Rónán Smith i lár na páirce. Tá go leor scóranna fachta aige Colm Walsh ón áit sin chomh maith. Paul Crummey ar phainéal sinsir Bhleá Cliath, Kieran Dowling a bhí ann in imeacht Mhic Chearáin agus an lántosaí agus príomhscórálaí na foirne Ben Coffey le 1-23. Seán Harkness á chur san isteach agus tá siad i gcumroscáil istigh. An sliotar mall ag tuirlingt de bharr na gaoithe ach tá sí fachta aige Kieran Dowling agus tá scór fachta aige siúd agus tá Leamhcán chun tosaigh. Ana scór ansan aige Kieran Dowling ach níl aon duine ag marcáil ar an gcliathán anso anois agus deis ag Fionnbhrú sliotar fada a chur isteach arís. Ceann breá fada anuas ansan ar an daichead slat aige an gcúl báire agus an briseadh tógtha anso anois aige Diarmuid Breathnach. Seans aige Diarmuid é a cheartú féinig agus an pointe fachta aige. An-scór ar fad. Tá sé ciotóg agus tá sé deacair é a mharcáil. Sé an-thapaidh chomh maith agus pointe tógtha go maith aige ansan. Sé Dowling atá ann. Breabhsach go leor go dtí seo. Sin isteach sa spás agus tá seans ar bháide ach dhein an cúl báire Ronan Murray an méid a bhí ag teastáil. An-shábháil ar fad ansan ach ná bí ag caint faoi léargas ó Dowling chun an sliotar sin a chur trasna na páirce ach tháinig Murray amach go tapaidh agus an-shábháil mar a chíonn tú ansan. Díreach trasna na páirce ach tháinig sé amach go tapaidh. Rinne Harkness gach uile rud i gceart ansan, contact ar an chéad uair ach an-shábháil. Anois, fear breá láidir, buaite chun cinn aige, Dowling arís, ag gluaiseacht agus ag fánaíocht. Bhuail sé an ceann sin gan féachaint ar na cuaillí, níor chall dó é a dhéanamh, ard scór. Ard scór ar fad ansan aige Dowling arís. Go leor spáis aige ansan, chaill sé. an sliotar i dtús báire ach chas sé ansan ar thaobh na láimhe deise agus thar a ghualainn thar an trasnán. Ana-scór ar fad. Agus tá Spellman i ngiorracht cúig mhéadar is leathchéad dá chúl Spellacy, mo leithscéal, dá chúl fhéinig. Tá an ghaoth, má tá cabhrú leis. Agus tá sé fada go leor agus tá sé cruinn go leor. Ard scór. Ní chuireann sé sin aon ionadh orm. Duine des na himreoirí is cruinne i mBleá Cliath, is dóigh liom, ó phocanna saora agus arís ansan taispeánta aige. Mar sin, gob ar ghob. Agus ceann eile buailte isteach láithreach ansan agus tá Fionnabhrú Colmcille imithe chun tosaigh anseo. Rónán Smith. Dul ar ruathar, Charlie Keher d'iarraidh an sliotar a bhaint de, é sin déanta aige Chris Crummey. Mí-ádh air siúd agus Costello ag teacht isteach sa bhearna, coimeádta tamall fada aige ach tá an sliotar curtha idir na cuaillí aige Cormac Costello. Scór den scoth aige Costello an uair san. Rinne Crummey an-iarracht ar dtús báire. an seilbh a bhaint ach bhuaigh siad thar n-ais é agus thar an trasnán. Bhleá Cliath anseo, craobh Go Ahead Ireland arís géillte acu agus scúp aige Eddie Moran suas agus fairis sin Spellacy go hiontach ar fad tógtha aige Eoghan O'Donnell isteach i lár slí beidh sé seo ar fheabhas mar chúl agus é faighte ansan ag Jamie Raftery ach an ghluaiseacht. Bhriain ní dóigh liom go gcífimid cúl níos fearr i mbliana ach ná bí ag caint fén ghabháil san aige Spellacy agus sliotar ag teacht isteach agus ana ana ruathar ag Eoghan O'Donnell díreach trí lár na páirce agus ana phas ag an deireadh ach críochnaithe go maith aige Raftery chomh maith. Raftery an file a bhí ann tráth, sin filíocht iománaíochta ansan aige. Fionnabhrú Cholm Cille an ghluaiseacht, an tuiscint cathain an pas, féachaint cé atá ag gluaiseacht, cé chuige a dhéanann sé an ceann seo a bhualadh, buailte isteach sa chúinne agus fear maith bainte amach aige. Costello ansan agus é lán de theaspach, lán de mhuinín agus lán de scil. Go diail ar fad ansan ag Costello ach Daire Gray arís. Tádar ag lorg Crummey leis an bpoc amach agus tá sé Ana-dheacair sliotar a bhuachan san aer agus tú ag marcáil Daire Gray agus arís imithe fada leis an gceann seo. Cill Mochuda Na Crócaigh agus Naomh Uinsionn cheana féin sna cluichí leathcheannais agus beidh tarrac oscailte dos na cluichí leathcheannais sin. Anois Dowling arís, an té is contúirtí des na tosaithe agus an sprioc aimsithe aige. Cinnte an duine is dainséaraí inniu go fóillín agus sé ag teastáilt ansan aige Leamhcán an scór san mar, Ceithre phointe ar chlár an scóir agus go leor curtha amú acu go dtí seo. Briseadh le buachtaint ansan. Behan a d'éirigh an briseadh a fháil. Camán caillte aige Coffey ach Seán Harkness ard os a chionn siar agus tá ceann eile, an tríú ceann as a chéile anois, faighte aige sna Sáirséalaigh. Agus é sin cruthaithe ag Paul Crummey. Scileanna caide taispeánta aige ansan. chun an sliotar a ardú agus thar an trasnán agus mar a dúirt tú níl ach ceithre phointe idir eatarthu anois. Seo mar a sheasann cúrsaí, Fionnbhrú Colmcille chun tosaigh, 1 7 acu siúd, tá 0 6 faighte aige sna Sáirséalaigh ó Leamhcán agus tá Brian Lennon is dóigh liom thíos leatsa a Naoise. Bhí tréimhse iontach acu díreach roimhe sin, obair mhaith ansan trasna an chúil aige Charlie Keher faighte aige, Coffey, doras iata ansan, spás déanta aige dhó fhéinig má tá agus os a chionn siar agus go cruinn. Go hálainn aige Coffey ana choisíocht ansan. Buaite taobh istigh agus d'éirigh leis spás a chruthú dó fhéin agus thar a ghualainn agus thar an trasnán. Sa chéad chluiche is dóigh liom. Ceann so coimeádta gairid aige gan éinne ag faire McCaffrey agus dá bharr ar a shuaimhneas á sheoladh san go cruinn. Pointe tógtha go maith aige ach ceann ana bhog ansan. Ní raibh aon duine á mharcáil, ní fhaca aon duine amuigh ar an gcliathán ansan é. Ach ba cheart go mbeadh McDermott nó b'fhéidir Daire Gray an ceann seo, an sciorradh faighte aige Behan. Agus é de mhuinín aige tabhairt fé scór bhfuil na foirne ar chomhtharrac anois an pointe aige Jack Behan. Ana phointe ar fad aige Jack Behan ansan. De ghnáth bíonn sé sa líne. leathchúl ach thaispeáin sé a chruinneas ansan agus thar an trasnán. Fachta thar n-ais aige ach arís deacair aige greim ceart a dh'fháilt ar an sliotar. Ben Coffey á thiomáint agus tá siad thíos leis an mbotún. Tádar agus an deacracht chéanna ag Fionnbhrú Cholmcille is a bhí ag Leamhcán sa chéad leath. Deacair an sliotar sin a bhogadh i gcoinne na gaoithe. Má bhíonn seans againn b'fhéidir go bhfreagrófá an cheist seo, Dara i gceann soicind, conas a imíonn foireann ó bheith glan in uachtar babhtaí sa chéad leath go dtí an bpointe seo ina bhfuilid go maith chun deiridh, Chris Crummey anois le pointe eile fós, an deichiú ceann is dóigh liom as a chéile acu. Chris Crummey tar éis difríocht a dhéanamh chomh maith, sé suimiúil, tá sé ag bogadh chun tosaigh anois. Gaisce á dhéanamh sa tarna leath botún eile agus é ag snapáil leis go deas aige Colm Walsh ansan, Ben Coffey, na guaillí oscailte aige, Ben agus pointe eile fós fachta aige Coffey. Gach rud á bhuachan acu anois timpeall lár na páirce, an líne leathchúil san, ní féidir le Fionnbhrú aon rud a dhéanamh i ndáiríre chun an sliotar sin a bhogadh. chun tosaigh. 13 phointe as a chéile. Deacair é a shamhlú ach sin pas ana dheas agus don gcéad uair le stáir tá siad ar an ionsaí agus Eddie Moran ag teacht laistigh do Harkness an pointe tógtha aige Moran an fear idir chontae ag tabhairt an dea-shampla. Ana scór ar fad ansan aige Moran agus é ag bogadh chun tosaigh ón gcamán agus thar an trasnán ach ana phas ó Enda O'Donnell chomh maith roimhe san. seilbh tábhachtach anseo. Fionnbhrú Colm Cille á lorg, Spellacy buailte isteach go deas aige agus tá na cosa anseo aige Costello ar Luke Walsh. Walsh ag seasamh siar gan léimt isteach is ag leic ach tá Costello ag tástáil na gcosantóirí agus pointe álainn eile, uillinn fíor ghéar. Ach ar deireadh thiar gan faic dá bharra ansan acu agus an lug ag titim ar an lag anois ar chuid díobh agus é le feiscint. Idir an dá linn Colm Walsh ó lár na páirce amuigh, b'fhéidir níosa shia amach ná san agus an pointe fachta aige. Pointe den scoth ansan arís agus seasta leis féin thart ar lár na páirce ansan agus thar an trasnán. Ana scór. na Sáirséalaigh ag teacht in athuair, Paul Crummy buailte chun cinn aige siúd, Coffey agus á tá an ghaoth á thabhairt san isteach go paiteanta mar iarracht. Tomhaiste go hálainn aige ansan a Bhriain, d'úsáid sé an ghaoth chun ceann san a stiúradh thar an trasnán agus scór san tuillte aige Paul Crummy sa tarna leath, an-iarracht déanta aige. den dá neomat atá fágtha anseo. Anois Spellacy, tá siad ag iarraidh cúl a oibriú agus tá sé imithe an líon de sciúirse de chamán cosantóra Chris Crummey, b'fhéidir, ach is dócha go dtabharfaimid do Spellacy an ceann san. Tabharfaimid agus é tuillte aige. Sin a bhí sé ag iarraidh a dhéanamh ag sa chéad nóimeat ach ceann maith buailte aige ansan, dainséarach agus níor theastaigh ó Crummey a lámh a chur leis, b'fhéidir. Smachtaithe go deas aige Eoghan O'Donnell, ualach coiscéimeanna. Agus tá, an bhfuil an ceann san thairis i dtrasnán aige Eoin O'Donnell. Mar sin speach nó dhó déanach ansan ionnta ach a Chiaráin ar an dara cé seo atá ann agat mar laoch na himeartha Go Ahead TG4. Ciarán Dowling i ndomhnach, chuir sé an-thús leis an gcluiche agus. cúig phointe is fiche aiges na Sáirséalaigh, dó trí déag aige Fionnbhrú Colmcille.